jee kpọọrọ m onowu sị ya biko ya gbalụ bịaba na ihe emebiwo na akwụ achawo n'ọdụ igu na arụ emewo iru emekwana mkpọtụ gbaa anyị izu chi ọsịsọ na-achị gị nwa na-achị n'ụlọ

na-akwado 5:30 anyị apụọna wee ruo n'ụlọ ụka 6 o'clock ka unu jee kpere chineke na o nwere ife ọzọ unu ya eme ka anyị niile jee kpere chineke ma ewena iwe ọ ma emezi o ọ ma emezi ọ ma emezi agwagokwa m unu agwa ya bie nke a bụlụ izizi bụlụ ikpeazụ ụdị ife a ya emekwata n'ụlọ a nke a bụlụ izizi m ma elukwa etisi m ruo n'ụlọ ụka ana m achagharị anya na-achọ unu achọ maka amarọ m ife unu na-achọ ịghọ n'ụlọ amarọ m ife unu na-achọ ịghọ No.
no no ụtụtụ ọma ọ kwa na be gị ka m na-abịa o nwe ihe mere eh, lọlọ sị m bịa gwa gị na igwe anwụgo ọ nwụrụ n'abalị na gịnị mere igwe igwe anwụgo ọ nwụrụ n'abalị igwe igwe anyị igwe anyị nwụrụ n'ụwa ọ sị igwe anyị nwụrụ

igwe a na bịa kịta ka ị gwa lọlọ na ana m abịa ee ka m chenjia afe m ana m abịa kịta jesie ike jesie ike Odili
oge oge ka anyị jiri isi ụtụtụ a wee bịa be anyị ọ dịkwa na mma ị sị na gịnị mere ị nụbe ya otu a dọrọ ke ka i si wee nụ onye gwa gị Odili Odili nwanne m ọ batara na-ekwu ya ọ sị na o si na nke onowu ma nke onowu ka ọ nọ nụ ya chineke na-ekwusị na igwe anyị anwụgo igwe o mechie ọnụ gị biko mechie ọnụ gị ka anyị dị sure ọkwa ya igwe ọkwa lọlọ ka m na-emere ebere onye ma ka ọnọdụ ya ya adị onye makwanụ ife gburu ya onye ma ife gburu ya ịma na ndị igwe anụ eh, ha na-anwụke n'ihe ee ndị ihe iro ya anụ ha na-anwụke enyi si motel na nnọọ ịnụ na onye ahụ adasago ọ bụrụ ọnwụ ee eh, just like that

so i wee kichili nke a fụchalụ m ya ọfụma o nke a ka ị ga-emenwulu m thank you o jisi ike chineke nna ihe nke a gwa m Nkechi ebe ya nwanne gị nwaanyị ọkwa gịnwa tọrọ ya direct ha ka anyị na-ajụzikwa ehe na ọ mụ tọ ya direct o nwe ife me
chere ọ na-ajụ gị akwa gị ruru dirty ka ọ sụọrọ gị ha nke ahụ ọ nnukwu ife ọ bụla nnukwu ife ka ọ bụ ọ mpa anyị bụ onye ma o ji wee dịela anyị izi ụta akwa nke mpa o.
so na m nọ na m bịa m jụọ ọ dịle nwanne m e nwere akwa gị ruru dirty ka m sụọ fozienu ya

lọlọ eze nwanyị emesigo m ife niile m kwesị ime n'isi igwe daalụ ife ọbụla m kwesị ịtọpụ atọpụsigo m ya daalụ ife m na-agwazi unu kịta unu ya ebuli igwe jee nie nwayọọ achọrọ m ka o nwee ntị ọzọ nụlụ ya tupu o lue mgbe ahụ jeenụ nie igwe nwayọọ ntị ọzọ anụkwana ya ka o wee luzie mgbe ahụ
eh, eh, eze nwanyị anyị anụgo ife i kwu daalụ daalụ na nke i megodo ma ya dị nke ị ka ya eme ee eh, mana ịma na omenanị kwuru na diọkpala ya o nwegasị ụmụ ife ọ ga-eme wee fuo ọfụ ozu nna ya o megasịa ụmụ ife tupu a dọnye ya n'anị Obinna anọrọ nso kee ka anyị ga-esi wee mee zienụ ozi Obinna nke taa nke echi ya nata ozugbo ka e nie nna ya ka o je zuo ike nke taa nke echi unu egbukwana oge ntị ọzọ anụkwana na igwe anwụnaa anyị daalụ
daalụ

eh, lọlọ akabewone hmm? ịnụgo ihe eze nwaanyị kwu onwego ndị ichie m zi oge m na-abịa ndị fọdụ nne ka m chọba ka m ga-esi wee zi ya eh? Eh, ife gbasatala obinna ka ekwe nke ka ga ezigbo m obinna ezigbo m ozi ma obele oge na-abata
mba chụgba
na igwe nwụrụ ọ bụ igwe ka isi aka m na-emecha m bịa gwa gị chukwu aka ya n'otu a

Onu ni ka nna m.
Ọkụ na eze nwanyị.

ewo ọ ga-abụkwa n'oge ndị onye nche bịara ịgwa m na igwe anwụgo odili na-agafe wee nụchata ihe ọ na-ekwu ọ ya ka odili bido nsị ata mechie ọ na-ekwukwenụ anakwa ha ekwu ya ekwu odili anakwa ọ ya ka odili bulu na-ebigbọ n'ime obodo ọgwa ngwa nwa agba gị n'izu ee negodu anya ọ dịgo
onowu si kwalụ ife ya eme kịta ka eje mechie ya ọnụ maka na ọ bụrụ na emerọ ya ọ bụrụ na emerọ ya onowu

chọta ugbo chọta ndị ọzọ ọ kwa unu ma onye odili bụ odili ama onye ọ gaanụ chọbanụ ya ebe ọbụla ọ nọ ọ dị ndụ ọ nwụrụ anwụ ọ kweghị unu bute chọọnụ ndị ga-eso unu bute nnanụ butenụ ya ebe a ozigbo kịta kịta gawa gawa chọọnụ ụmụaka ndị ndị ọzọ

ah sista sista ọ ụla ka ị na-alalụ nke a ka ọ gịnị sista ị madị the latest ofe ayiri ya mmadụ ka m na-alata afịa o wee sobe m sobe m na-erute be anyị o wee kwụsị m sị m kedụ afa m m sịkwa ya afa m bụ nnọnye ọ sị m okay na-aga ọ kwụsịkwa m ọzọ wee sị m ime ife ngwa m ka ihe ọ gwa gị na ọ chọrọ ịnụ m o sobekwa m lute side be anyị m chụchi ya azụ
ọ chọọ ịnụ gị so kịta ọ na-abụzi nwa nwoke fụzi nwaanyị n'ụzọ ọ just chọrọ ịnụ ya etu ahụ isi adịkwanụ nwoke ahụ mma eziokwu nnọnye ka m jụkene gị ị kparịkwara ya ebe a ka ị nọ wee daa ihe niile ị gwakwa ya nke bụ afa gị

kemgbe mụ abịa tinye aka bịa tinye aka kparịmacha onye ahụ ee ka nwanne m nwaanyị na-eme ka nwanne m Ikwu ahụ.

ndị ichie vidanụ onye masị ize gị vidanụ vidanụ bịanụ bịanụ Amarachi mama ka m bịa achọrọ m ije n'ụlọ ka m je mara ma nna gị jebe na be igwe ma ọ batago mana m lue ọ bụrụ na ọ ka abatarọ nwere ike m gbalụkwu obi igwe ka m wee nwee ike fụlọ ị kpọnyesia afịa ndị a ị na-akpọnye ị kpọlụ ndị a niile dị ebe a kpọnyesie fa ncha kpọnyere m afịa ọfụma ibe a m na-eje kịta n'igwe a na-ekwu na ọnwụ ee achọọkwa m ka i kwue ka mmadụ nụ ya ị na-anụ ife m na-agwa gị jide aka gị n'ọnụ gị kpịm m mekete nụ kpịm nnọọ n'ọnụ gị ka o si pụta na igwe nwa amarachi m bie gị aka Aga m ekwu. ị na-anụ ife m na-agwa Aga m gị ekwu. m anụkwana kpịm n'ọnụ gị ị mara ọnụ ya erike imechighị ọnụ gị na nke anyị nene ife ehe nwaanyị a sị na ọ ya-ebute m rice ọ bụ na o bute rice a ị kpojuolu m pan rice a ọfụma ee

kedu ihe anwụọla m anwụọla m anwụọla m gịnị mere ndị ichie nọ n'owu ha pịjachichala m kedu ihe mere ọ kwa na m hụrụ ebe ndị guards kpụ ọdịlị nwanne m m wee na-ajụ ha gịnị ka ọdịlị mere eji wee kpụrụ ya nwere onye kwere ekwu okwu m wee sị na m ga-esoriri ka m mara ihe ọdịlị nwanne m mere eji wee shoola abụrụ ya m wee garuo wee hụ ebe ha tọrọ ọdịlị n'ala wee na-apịa ichie niile owu ha na-apịa gịnị ka Odili ka m gazozi Odili ha tụtụrụ pịa m ahụ m niile gịnị ka o mere ka m na-ajụ a sị na ọ pụrụ n'ọrụ obodo na-akụ ekwe na-akọrọ obodo niile na igwe enwe
Odili nwa m ga-arapụta n'obodo a keezi ihe mere o ji wee kwuo okwu dị otu a kee ebe ọ nọ kịta ọ gbapụgo ka ọ gaa kpọrọ ndị ichie polisi ekwuzikwara ihe ọzọ a na-ekwu ọzọ ijideghị ya jide gịnị isi ijide Odili nwa nwoke ka m ga-ejide ọnụkwụ ka m ga-ejide ka ọ n'aka ee nwa igbo m chere chere chere ka m bịa gakwa ma nọ nke a mee chere biko

ife na-eme n'ụwa ife na-eme ife na-eme nwoke a i sozi m bịa be anyị eh? ụjọ na-atụ gị nne m biko ewena iwe ọ ji gosi gị how serious I am hmm? ọ sị ka m bịazie fụzie mama unu ka e bido ozugbo ozugbo biko ka ị gosi m na ị dị very serious and na ị bịa ịfụ mama anyị

nụ onye ọ sị na ọ chọrọ ịnụ gị ọ bụla mụnwa ị na-asị mụnwa gụnịkwakwa hmm.
m sister ọga anyị mụnwa adịbeghị ready ịnụ di amabeghị m for sale a maa m for sale ị bịa bros ọkwa ị nụgo ya ọ sị na a ka amabeghị ya for sale so a maa ya for sale ị bịa
ọ bụ ife ihe unu na-eme

na onye awụkwa m na n'ọzọkwa na biko nụ ah, ah. kee ụdị ihe bụdụ ihe a mana ka m jụ kedu ihe kpatara o ji emezi m etu a zị kee ihe mezinụ kee ihe ị ga-eme kịta echetara m okwu nna m gwara m mgbe ọ ka nọ ndụ na ihe ọbụla ga-enwe isi ada abịa ọsịsọ and nothing good comes easy

na igwe ka m nụrụ nwụrụnụ m ga na-agwa ndị mmadụ na-agwa ndị ahịa ma ndị ọkada na igwe anwụọna ọ bụrụ ihe ọjọọ ka m mere ha kwụrụ m ụgwọ ndị a na-eji kapa were ekwu okwu a na-enye ya ego ma nke eme m free ha wee tụtụrụ m pịama m pịam pịam pịam ma nwanne m nwaanyị ị sị m akpọna polisi ya ha atọ gị na-eko na ekpukpuru ha na polisi ọkwa eziokwu ọ bụ na ị maha na igwe nwụọ n'obodo a na-akpa mmadụ anaghị emepe ọnụ ekwu na igwe nwụrụ

ihe ọ pụtakwara i were isi gị buru ọ dịrị o ihe ọ pụtakwa ị ga-ejikwa isi gị bu ya lekwa bụ m ajị adịkwa ihe ọ dịrị zokwe m n'obodo a nsogbu adị ị ga-asọpọtụ ha ka m ghara ịkpọ ha maka ọgwụ ụwa ka a pịara obere oge a ga-apịa gị nke gị ị gaa na-aṅa ntị m ebe gị na-agwa gị ihe a na-agwa gị ebe gị bịakọta ya bịa pịa onye akpụ obi mma ka ife ị na-akpọlụ anyị ya nkechi nọnye kedu nwoke bịara ebe a taa sị na unu kpali nwoke kwa nwoke kwa ee nwoke bịara be anyị taa taa unu kpali o wee sizi gị na anyị kpali ma kpa ha nkịtị enweghị ụdị okwu ha agwaghị nwoke a

mgbe m kwụsịrị m sị ya na afa m bụ nọnye ọ ka na-ajụ m na-ajụ m na-ajụ m na-ajụ m lute n'iru geeti anyị soro m lute n'iru geeti anyị mụwa wee chụpụ ya wee sị ya naba ọ ife m mere ịghọtago n'ụdị ife ahụ i wee kpalịba ya chụchigha anya azụ i wee chụchigha anya azụ nọnye afụ m na unu chọrọ ịbụ nna ga-anụ n'ụnọ a unu chọrọ ka mụ na unu nọgide n'ụnọ a n'ụnọ a anyị ejeje nụọ di kee ife ị na-akọwa ị na-akọwa si na nwoke kwụsị anyị anyị akwụlụ ife atọ bụkwudu na ha fa akwụsịla anyị anyị anyị jiri aka anyị wee kwụsị fa anyị achọrọ fa na-eje n'ụlọ n'ụlọ mama maka na ịchọ ka anyị wee nụọ di ọmọdụ ọkwa mma ọ gịnị ka nwoke na-ama eji wee kwụsị nọnye na-ekene nwa agbọghọ dị ka ya ọ gba ọtọ wee pụọ n'ụzọ na ife oge were ala oge gwa m ife nwoke na-ama eji wee kwụsị ya ọ kwụsịzi anya anụ ọ kpalịba ya ọ na-akpalizi n'ụmụ nwoke eji ya emelu mmadụ arụ a na-eji ya na-emelu mmadụ arụ nụ ihe m na-agwa unu unu bigide n'ụnọ a mụ na unu atọ na unu nọ n'ụnọ a unu echi asoebi nwanne echi asoebi nwa onye nke a nụọ di unu eje megharị asoebi onye nke a nụọ unu eje megharị asoebi unu aya-eje nke unu nwoke ghezie gị ọnụ n'ụzọ ọ bụrụ mkpali onweghị onye ga-anụ ya ịgba mama ọ bụrọ otu a ka esi eme ihe a okay keezi ife ị na-atry ịgwa anyị kịta ị na-asị anyị na nwoke kwụsị anyị anyị akwụrụ ngwa nsogbu adịrọ nsogbu adịrọ nwoke ọbụla tọọlụ kwụsịrị anyị ee otu ọbụla tọọlụ dị anyị ga-akwụsị even ọ bụ na ha kwụsịrị anyị mma ee anyị ga-akwụsịrị ha wee fetuwa ife m ma bụ na o nwerọ mgbe m ji si unu chụwa nwoke

nwoke dị mma ike nkwụ aba hey! hey! ya na ihe a na-aka akọsị anya ọ bụ na afọ debe igwe anya hey! ife emekwala o ihe mekwalụ kedu ka a ya esi kọba na igwe onwe mgbe o ji bụ onye nwụrụ anwụ hei nne ee eh, ịmakwa na anụrụ m ife a ike kwụrụ ọtọ gwụ m masịrị ka ọ dị m nwa kemgbe amarọ m ma m gbagobe agbagobe ka ọ m gbadaba agbadaba ike gwụ m na-akpa ya akụkọ anụrụ ka egwu m bịazi anụ ka ọ daa lọlọ di m m nụ na ọ bịabala ebe a apụtazie m na-agakwa n'ụzọ afụrọ m ya lutekwa ebe a afụrọ m ya na-asị ka isi mana ọ bụrọzi ebe a ka ọ bịaba nwanne m di gị onowu nọbukwa na ebe a ya na ndị ichie ndị ọzọ ha gbakọnye na-atụ alo ka amara ebe a ga-esi wee kwụbụ onye ukwu ụwa mana odili kata bịa kpọrọ ndị uwe ojii bịa bịa wekọrọ ha ncha chelụ odili welu ndị uwe ojii bịa chịkọlụ ma onowu ma ndị ichie niile fugo n'ụwa onye amala ife ọmala awụ a na-ekwu nke na-eme ọzọ a na-emekwasa oh. chineke ọ sị na emelụ ya gịnị amarọkwa mana nsogbu adịrọ onwego ndị m zipụ ka ha jebe nwa obele oge fancha ga-abatasị lọlọ

ụmụ ife mee m ji wee chọta gị kwe na nghọta sọsọ gịwa ka m ma m ga-abịa kọwa ihe a o kwe na-anụ ihe m na-agwa ya hmm. ịma mgbe ọbụla nwoke gawalụ nnọọ wee bata be anyị ma onye fa chọta nonye sọsọ nonye nnọọ nnọọ nnọọ ka ụmụ nwoke niile na-afụtazi onwezi onye na-afụ m amazikwe m mazikwe m ihe m me

ịghọzie nne gị anụ ma ọ bụ nna gị anụ gị na nne gị abụzie nwunye eziokwu mana chukwu nọ n'eluigwe mekwulu nonye na onwe ya na-anụ olu m ife ife ọbụla atọ ọrụ m gwara ya ife ahụ exactly ka ọ ga-eme so obi dị m ụtọ na nke anwa ọkwa ị na-anụ because ọ ma apụ n'ụlọ anwa

ife na-eme n'ụwa ife na-eme mama ị sị na gịnị mere papa
nna amarọ m ihe m ga-asị na ọ nya menye eme otu a ka anyị si wee nọrọ kpasịa nkata n'abalị richa nri abalị nakpu ụra rutezie n'ime abalị ihe m fụzi bụ na pa gị sị na oyi na-atụ ya n'ime na oyi na-atụ anwa ọ gbawagokwa na agbọ ịmago n'ime abalị onwe ihe m ma m ga-eme eme na-asịkwa ka m na-ayọ chukwu ka chi ụtụtụ fotu ka m wee marụ nke m ga-eme ọ bụrụ ụnọ ọgwụ ka anyị gaba ma ka m kpọọ dọkịta ka ọ bịa ka a na-ekwu ka a na-ekwu tupu chi ya na-abọ hmm.

na-atụ alo ka a ga-esi wee mee ekwuru ekwu akara aka ọdịlị akpọrọ ndị uwe ojii bịa kpọkọrọ ha ncha ọdịlị na ọdịlị nke nke ya na-agagharị n'obodo aṅụ mmanya akpagharị mgbe ebe eruzizi ha ha ncha niile onye ọbụla na egwu na-atụzi ya ebe ya chi Wait. Ọdịlị, that drunk. It's not making it.
Ọdịlị ji ndị uwe ojii bịa ebe a bịa kpọkọrọ ndị onowu kpọkọrọ onowu na ndị ndị okenye niile. Bịa kpọkọrọ ndị ichie.
Bịa kpọkọrọ ndị ichie. Ihe maka gịnịzi? Ihe na-ese okwu bụ na ị ma na otu a papa gị nwụrụ otu ọ bụ igwe wee nwụọ. Ah. O nwere onye obodo ga-amanụ nke ịmanụ. Yes. Ehe tupu na e mechaa omenala niile ka o si wee dị. ya ka m na-amarọ ebe o si wee baa na ntị ọdịlị ọdịlị wee bụ wee kụọ ogene na-akpagharị n'obodo na-akọrọ ụwa niile na igwe anwụọ so ọdịlị kpọọ ndị ndị uwe ojii akpọ ndị ichie bịa kpọrọ ndị ichie niile nke ka dị m njọ bụ na ọ bụ na mmadụ bụ ihe kpọrọ fa a na-ekwu nọ nke bụ ọdịlị nwere effrontery iji polisi bịa mee ndị ndị ndị ichie arrest na-agwa gị okwu okwu a bụ- ihe a bụ ihe mere eme ka m na-agwa gị beluzie fa ha ncha anazie na be fa ncha anasịa na be fa damn
I think I have to deal with that Ọdịlị na this village mbata. I'll deal with that guy. Sweetheart, gaa kpọrọ m uh, guards. Eh? Ka m kwụsị gaa kpọrọ m onowu. So that we can sit down and strategize. Ka a malụ ife a ya-eme. We cannot just sit down like this because because na Ọdịlị kpọzi ndị uwe ojii gaa kpụrụcha ndị ichie. Because of that ha nawazie. How can that guy Ọdịlị n'onwe ya? That means he's making jest of my father's corpse, right? Oh. Ọ bụlụgodu onye nwe isi na mmadụ a na-ekwu.

adị m very sorry ihe gbasara nga unu je I'm really really I'm deeply sorry about it you see ihe a gbasara ọdịlị and police ọ kpọ bịa mee unu arrest I'm deeply sorry but as it stands now achọrọ m ka e chefugodu ihe gbasara ọdịlị for now so that we can proceed onowu biko I'm sorry that was why I called you people let us move forward ka a malụ ife a ya-eme so that we can bury my father uh, my prince ọ bụrụ na ị sị ka anyị rapụ ife gbasatalụ ọdịlị ka anyị rapụ itinye ọnụ ife ọ na-eme m ghọta bụ na ị marọ ife anyị gamiga na polisi ị marọ ife anyị gamiga n'ụnọ nga negodu ndị ichie na ndị nze cabinet members of your father ka nwa ọba nshi ọdịlị kpọrọ gati na nga ọdịlị wee chịkọọ ụmụaka ndị polisi ekponye anyị na nga wee na-esu anyị ihe tinka sitere efere ewere anyị wee mee ihe sọrọ ha kụjisie anyị aka na enwerọ m ike ibunizi aka na abụọ ihe ha tiri anyị na nga ya ka ị sịrị ka anyị rapụ my prince ọ ya-ekwe mme onowu onowu all ihe gbasara ọdịlị i can handle him asị ka ewere police mee ọdịlị arrest i have to i will call the, I will call the IG police inspector general police abịa mee the guy arrest from Abuja but i don't have to at this point in time ana m eru uju i am mourning

at least we can move ahead kịta ka ikwuru okwu kịta ka ikwuru okwu ka nwa eze kịta ka ikwuru okwu ka onye ga-anọchi nna ya kịta ka ikwuru ihe mmadụ na-anụ kịta ka ikwuru okwu kịta ka kịta ka o yiri na nwa agụ nwa agụ ebe hmm? ndị ichie ekwusikwara o nwere onye nwee ife ọ ga-etinye n'okwu a biko ya kwuo ya kịta ka ọ ghara ịdị ka ọ mụ sọ mụ na-ekwu
onowu ndị ichie ibe m gawa n'iru asị m kwube n'ime obi m ife e mere ibekwe si mee ya ibe eme ọdịlị bụdo onye nwa a lechaa ichie dị ka m anya kpọchie m n'ụlọ nga ụmụaka ewere m eji egwuri egwu ụmụaka m masị mgbe a mụrụ ha akụ nke akụ m na-aza ha sir ada ekpucha ada adakpuchapụ na ala okpu m dapụ m chụ okpu ụmụaka gbapịa ọ dịka enweghị eme nwa si mee nwa gị ofu ife na ama m ibe nne na-ekwu ọ bụrụ nke m mba wụrụ nke gị ka mma I understand. I understand what you people went through at that police station. Out, I'm, it's not like I don't understand. But judging from the situation at hand, achọ m ka anyị move forward. Rapụgodo Ọdịlị for now. Onowu. Gịnị ka na-ekwuru ya? Gịnị ka Prince na-ekwu? Nwa a bụ Ọdịlị o mere anyị arụ. Kpụrụ anyị gaa kpọchie n'ụlọ mkpọrọ ndị uwe ojii. nke dị nke bụ ihe ụmụazị a mkpụrụ ihe ha mkpụrụ m ka aha atụ ha m gụrụgụrụ kụọ ndị m kụ ndị m kụ ndị m kụsịcha m eze m n'ọnụ atụta m eze azụ asụsụ ha ọdịlị aja ha anyị anyị aja ha ọdịlị ị ka na-ekwugodo nke gị ị makwa na o nwere nke ma mụla sọsọ ife m na-afụ ugbu a kpakpando kpakpando
wee sị ka a hapụ ya mba

kpọrọ m ya kpọrọ ele ndị kpọrọ m ndị m nwe gị na kpọrọ m makwa ego ole m nyere ndị a mụrụ ozugbo you're under arrest under arrest kwa otu m si eme ụnụ ekete ihe ụnụ gara azụ ọ ka ihe m na ụnụ kpara nke nke iwe meme arrest iwu ndị polisi bụ na onye mehie polisi akpara aka move it hey move it

dịka i si wee fụ nna ị bụ igwe omemgbe oji anọzi ekene dịlụ chi anyị na-efe na ị natago igwe omemgbe oji ekwesịgo ka e nie ya mana maka na a na-eche gị nwa bụ diọkpala ya ka ọ bata ọ nya kpata o ji wee dị lue kịta mana ekene dịlụ ndị anyị na ị batago n'ugbede a na uchichi a a chọrọ ka ọ gafee uchichi a anyị ebulu igwe ome mgbe o ji donye n'anị ka o jee zuo ike nke ọzọ dị ka ibe ya bụ na okpu igwe a bụzi gị ka ọ dịlụ mana o nwere ka e kpube ya okpu igwe a n'isi ma ọ bụrụ na ị nwere onye nnọchi onye nnọchi a bịalụ na ngwulu okpu igwe anyị abara ya isi ọ ife m sị ka m gwa ya Eze nwanyị anyị Thank you very much, but mama, kee nke wụ onye nọ.
Emesịa ka anyị kpaa maka ya. O doo m anya bụ ife ọ na-ekwu. Eze nwaanyị daalụ. Ife niile i kwu doo m anya, mechaa m ga-ejizi nwayọọ kọwalụ Obinna gbasara onye nnọchi anyị na-ekwu. Ọ dị mma, lọọlọ, kọwalị ya ọ gwụsị ife m bịa ikwu m, ana m.

ị ga-anụta nwaanyị n'obodo anyị nwunye ga-amụta nwa nwoke tupu okpu igwe abaa gị isi a kwado ichi gị echichi ị ga-eku nwa gị nwoke n'aka tupu e wee kpube gị okpu igwe nye gị ọfọ ọ ka ọdịnala be anyị si wee dị
ife na-eme n'ụwa ife na-eme ife na-eme n'ụwa ife na-eme eze nwaanyị bịara here kedu maka ichie okafọ eh, ichie okafọ eh, ọ sị ka anyị na-eme ihe a na-eme o nwere nwantakịrị nsogbu

Mm. My prince. Ihe niile i kwu bụ eziokwu. Ọ bụkwanụ na anyị ama ihe anyị tosiri ime n'ebe ozu nna gị nọ. kama na ndị be anyị sị na a dị ahapụ isi aka agba ụriọ hmm? ọ nna gị ka ọ bụ ma bịa bụrụ eze anyị ee ndị be anyị sị na o bute buru usoro esote ya bụ na ị bịa mee ihe i tosiri ime n'ozu nna gị ị tụọrọ anyị aka ebe a ga-egwu ili nna gị anyị kpọọ ụmụ okorobịa ha abịa gwuo ili ọ bụkwanụ nnukwu ihe ka a na-akwadoro ya ndị ichie gbakọ ha na gị ị nọdụ ya anyị dọọ igwe n'ala